ihe anyị ji bịa taa bụ ịwaji obodo ukwu 2011 Ee, ịwaji bụ mbido iri ji ọhụrụ n'obodo ukwu iri ji ọhụrụ n'obodo ukwu bụ nnukwu ihe na ya ka a na-etinye ihe niile bụ ihe dị mkpa ihe omenala nzukọ dị mkpa nzukọ na ya eji edozi obodo na ala a. ọ bụrụ na unu lee anya unu ga-ahụ na ebe anyị nọ bụ na ọgbọ obodo ukwu na obi eze obodo ukwu ihe a bụ obi dị ọkpụtọrọkpụ na elu ya bụ ime ihe ịwaji taa ihe pụwagara iche na ya bụ na anyị na-eme omume anyị ga-ejikwarị ugwu kelee Chukwu maka ndị niile gbagoro ọgụ afọ ịnọ nọ n'obodo a ma ha bụ nwoke ma ha bụ nwaanyị ihe ndị bekee na-akpọ celebration of life ọ bụ one major highlight nọ n'ihe anyị na-eme taa ị nee anya n'akụkụ a ọ bụ ndị niile ahụ bụ ndị rugoro ọgbọ ahụ na ebe ahụ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ị hụ ha ụmụ ha akwadoro ha n'ụdị dị iche iche gooro ha akwa ha ga-eji were mee ya bụ ihe iji gosi na ọ dị ha obi mma anyị bụ ndị nne anyị na nna anyị na-anọghịzi iji hụ ụdị ihe a o nwere ka ọ na-emetụ anyị n'obi ma anyị na-elele ụdị ha anyị agaana ụka taa maka obodo ukwu bụ ndị na-efe chukwu ka ụka na katọlik anyị emena mas gbasaa ndị anglikan ikekwe ha gị na ha agbasa ugbu a maka ihe anyị jiri wee ji ụka bido ya bụ na anyị bụ ndị na-efe chukwu ihe a bụ iri ji a bụ ihe sitere na omenala ndị be anyị mgbe mbụ ndị be anyị na-akpọ ya na a na-agwa nshi mgbe ahụ ndị ụka zere ha ya mana ọ bụzi ebe 1951-53 ka e bukọtara ha ncha were mee ya bụrụ ofu ome ya bụ omume ihejiọkụ nke ịwaji na iri ji ọhụrụ ọ bụ ya bụ ihe anyị ji wee bịa taa anyị wee na-asị onye ọna ma ndị nọ nga ma ndị ka ga-abịa abịa ha so na anyị ṅụrịa maka n'obodo ukwu taa taa ka anyị na-eme eme afọ ọhụrụ obodo ukwu dị ihe a anyị wee na-asị ndị mmadụ dịka esi ekwu ya na olu bekee happy new yam festival thank you very much

This is Epoch Sat Television Obodo Ukwu by Obinna Agba Junior hosting and recorded at Obodo Ukwu New Yam Festival

ya um, ekelere m ọha na eze Uh, ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị n'obodo ukwu esi eze na-achị obodo ukwu dim agbakwuru ibe the historian esi obodo ukwu na-awa ji and uh, happen to be na Benin branch na-ehost the ịwa ji and uh, i lee anya ị ga-ahụ otu anyị dọ n'ụdị pụrụ iche igosi na anyị niile dị n'ofu igosi na Bini branch dị n'ofu were na-asị Chineke na ihe Chukwu na-emere anyị nke ka nke idebe anyị niile ndụ ruo taa were na-ecelebrate the most senior citizens of obodo ukwu ndị Chukwu gọziri igosi na Chineke na-emere anyị nke dị mma were na-ayọkwa ka ọ na-emere anyị na-aga n'iru maka ihe ọ na-emere anyị buru ibu enweghị m other thing to say than ife chineke ụbọchị taa bụ ezigbo ụbọchị bụrụ esi ụka bụrụ ụbọchị a dị blessed so obodo ukwu in general is blessed and ebelivuru m na chineke bless bụ anyị so otuto dịrị nụ ya eso kelee unu niile nwanne na-acover ihe a ụkwụ unu jiri bịa ka unu ji ga-ala ndị guest anyị kwa na ụkwụ ha jiri bịa ka ha ji ga-ala were na-asị onye ọbụla udo dịrị unu Nnọọ nụ. Thank you. God bless all of you.
Um, aha m bụ James Azubike Agade onye obodo ukwu a member of Benin branch I'm the financial secretary for Obodo Ukwu Town Union and our host today we're Tino for happy anyị na-enwe obi aṅụrị n'ihi na aba emepụna abuja eme bini na-eme iji gwa gị eziokwu organizing anyị mere gara ọfụma and anyị na-enwe obi aṅụrị na ihe niile anyị na-eme na-aga n'ọfụma and ka anyị na-emepụ ya ndị ọzọ ga-eruzu ga-emekwa ọfụma chineke duwe ha n'aha jizọs aha m bụ ambasadọ nwanugo casmir albert Ah, ihe ndị hụrụ m n'anya na-akpọ m bụ mkpụtọ cash Ah, ụbọchị taata bụ oke ụbọchị Ah, nyere ndị obodo ukwu n'ihi na taa ka a na-eme mmemme ịwa ji nke na-esote iri ji ọhụrụ nke a ga-eme echi i lekwa anya ọ dị ụbọchị dị ụbọchị sapụrụ asapụ anwụ na-eke and anyị na-eme expect so many dig- so many dignitaries from all over the world i lee anya na ọgbọ enwere uh, one of my friend si from china were bịa enwere nke si uh, london were bịa enwere nke si South Korea were bịa ha ncha bịacha maka mmemme ịwa ji a and mụ onwe m obi bụ m aṅụrị sọsọ aṅụrị iso na mmemme nke ndị nke ịwa ji nke afọ a nke ndị Bini Branch obodo ukwu town union Bini Branch na-ehost so obi dị m nnọọ aṅụrị ana m ekpe ekpere ndị niile ụkwụ onye ọbụla ji were bịa mmemme a ka ọ ga-eji were laa n'aha Jizọs Thank you.
ọ bụ ihe a na-eme 7th August bụ ọwụwa ji ee 8 bụ eriri ji and ọ bụ omenala a ka anyị bịara imejupụta taa and ike Chineke unu ga-ahụ otu ihe si dị everything na-eje siriri werere aka nchawa dị n'ime and we pray almighty god inye the blessing ebe anyị pụrụ o mere ya pụọ anyị dị ndụ ruo taa ọ bụ ngozi nyere ebe anyị nọ anyị na-ekele ya na-asị otu ọ dị mbụ ka ọ ga-adị na-agarịrị in jesus name ihe mere na ọ bụ anyị nwa nọ ebe a bụ ndị obini branch ndị obodo ukwu nọ bini branch ma ndị alụrụ alụ ma ndị ụmụada so anyị na-ehostu ọ n'afọ n'afọ ka a na-eji ehostu eriri ji obodo ukwu and ọ na-adanye ịwa ji na-adanye na 7th August then eriri ji na-adanye ga na 8 August so anyị sị o ruo n'afọ a wee bụrụ ndị Bini branch ga-ehostu all 36 steeti nọ na obodo ukwu bi abroad Bini branch ga-ehost ha so ya ka anyị nọkwa na-eme kịta because a sị emechaa na abroad alọtakwa n'ụlọ akụ ruo ụlọ amara sị akụ ahụ eruo n'ụlọ ọ bụ ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-abịa n'afọ a wee kwanyere eze anyị ugwu ya awaara anyị ji ya rigwe n'anya anyị rie ya ya adị anyị ahụ mma anyị gakwa bini anyị na-ebu otu anyị si ebu ya nọkwara anyị anyị lọghachikwa krismas onye nwe anyị ga-agọzi ya awụ m nwaada obodo ukwu aha m bụ endaline ume ebikwa m Bini aha onye nwe anyị ga-agọzi eze anyị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen ee taa ka obodo ukwu na-awa ji Ee, echi ka a ga-eri ya eri ọ dịka omenala anyị si wee dị so dịka anyị si hid- hidobe ya ee, a na-ehost ya branch by branch nke tata bụ ndị Bini branch otu Bini branch na-ehost ya last year Abuja host so uh, anyị na-ekele Chineke ka o si mere ha lụrụ n'udo na ọṅụ na-asị o nwee ndị nọ n'ije mbata na-aga n'udo na ọṅụ uh, na-asị biko tata ụbọchị ya kọrọ anyị ọkọchị ka anyị hụta ome ihe anyị na-eme onye ahụ na-adịghị bụ onye otu anyị nwanne anyị ikwu anyị ọgọ biko Chineke ga-eme ka ọ gbakee anyị na-asị ka ihe anyị na-eme taa ka ọ gaa n'otu na Kraịst onye nwe anyị
obodo ukwu Chief Sir Chris Muo Igodinya nwa nke obodo ukwu na-abata
na mbụ taa bụ mbọsị ndị obodo ukwu na-awa ji n'obi eze na mbụ ndị bidoro ịwa ji a ceremoniously bụ ndị eh, ndị otu eh, omenala obodo ukwu omenala a na-awabu ya na asemesi ebe na ebe ọ na-emesizi ndị mmadụ wee si mba ndị town union oge ahụ wee si mba na a ga na-emezi ya n'obi eze n'ụdị dị iche iche wee mezie na-emezi ya n'obi eze and uh, this present executive wee mezie yiwezie ya efe nke dị iche nke mere na onye ọbụla nwa afọ obodo ukwu na-enwe nnukwu aṅụrị ịbịa na mbọsị dịka tata ka e wee nwee ike eh, nọdụ hụ ihe na-emenụ ezigbo ihe ọma ndị town union na-achị kịta webatara etu e sizi eri ji na-akwari onye ọbụla ugwu na-akwari eze ugwu na-akwari ụmụada ugwu na-akwari president general ugwu ndị mmadụ na-ehost ya branches na-ehost ya na-eme everybody embracing this eh, iri ji ceremony so ọ ebe a ka anyị nọ kịta and anyị na-ekele chineke na chineke mere ka anyị nọdụ wee ruo na-ahụ ihe na-emenụ ihe ọma na-eme na be anyị nke kịta I want to remind you that
Um, ekele m unu actually today bụ August eh, 7th uh, 2011 anyị na-eme emume ememe oriri ji obodo ukwu ịwa ji obodo ukwu and mụnwa bụ chief uche ume nwaji ugonne nke obodo ukwu CEO uchemeke international kelee chineke today that na anọ m ebe a na-ewitness kwa oriri ji nke obodo ukwu by this time last year anyị likwere ji and uh, that last year ka e nyere honorary chieftaincy title but today chineke memara anyị ncha niile nọrọ ebe a dịkwa ndụ na-ewitness kwa eriri ji nke obodo ukwu a ọ bụ m ihe ọṅụ wụkwara ihe ọṅụ iji kelee chineke ihe merenụ so ekele m chineke n'ụbọchị nke taa na-ayọ chineke ka o mekwa ebe by this time afọ ọzọ ka anyị niile pukwe na-eme eriri ji a shikwa otu a na-eme ya ya dị na-aga n'aha jizọs ihe a na-eme this year nke a ga-apụrụ iche because o nwere ihe dị iche dị na ya maka ndị celebration of the people gafere 80 years wụ very good thing suppose ndị obodo ọzọ iṅomi ya ka anyị wee na-egosi na mmadụ nọruo ndụ otu esi ga-eto Chukwu e tooro ya Chukwu um, aha m bụ Chief Christian Chief Sir Christian Mụagwana m bụ diana nwa afọ obodo ukwu uh, echiri m echi mụa wụkwa village head Obinese village obodo ukwu ya bụ ndị kansụl obodo ukwu ndị na-ekwu ihe na-eme n'obodo ukwu Ah, eze Agbakwuruibe bụ ya bụ nna anyị niile Ah, ọ wụ chineke nyere ya ugo a ya wee na-achị obodo ukwu Ah, taa bụ nnukwu ụbọchị n'obodo ukwu niile obodo ukwu ji eme mmemme ka a na-eme kwa arọ every 8 August bụ mgbe a na-eri ji eri mana 7th bụ mgbe a na-awa ji mgbe nwa afọ obodo ukwu niile kpakịrịrị dị na-alọta anyị gbakọ n'obi ebe a were waa ya bụ ji eh, ndị kọrọnụ ma ndị na-akọhọ soro wee rie wee bakwa mm, new harvesting year nke ọzọ bụ taa kwa a na-enwe ihe a na-akpọ eze ji nke mụ onwe m na sponsọ mụa bụ chief christian mụagwana na sponsọ so anyị na-asị ndị niile bịa na ụnụ abịana

ndị chineke ji okenye wee chọọ mma ndị obodo ukwu chetere ha anyị na-ekele prezident jeneral obodo ukwu na ndị ọrụ ya maka ncheta pụrụ iche nke a si n'aka ọgbara ọhụrụ na-etinye iji gosi na ndị ọgbara ọhụrụ na ma chetakwa na ndị anyị na-eselebreti ndị ndị nwe kanopị ya n'ebe a ọ bụrụ na na-eselebreti gị gị nwe nwere chọrọ oche ọzọ

kelee ndị ọha na ndị eze Ọchịkọ. ndị bịara ahụ mmemme anyị na-eme taa anyị na-ayọ gị osebụlụwa biko ga-enyere anyị aka ka anyị waa ji a n'udo na ọṅụ onye rie ya ndụ ga-eru ya aka onye eri ya ndụ ga-eru ya aka ụkwụ onye ji bịa ka ọ ga-eji ala na-ayọkwa gị ịgbasi ike eze anyị na ndị anyị na-eselebreti 80 years and above today i tikwara ha ndụ n'elu ndụ na-ekelekwe ndị na-achị obodo ukwu na ụdị ihe ha tụrụ anya ha na-emere anyị anyị na-ayọ i tinyere anyị ndụ n'elu ndụ na-ayọ lekwe ụmụ anyị lekwe ndị nwaanyị anyị lekwe ndị

Chief Ernest Edeọma Ozuome n'obodo ukwu ọ na-abata ka anyị na-asị ya nnọọ taa ụbọchị ọnwa ọgọst na mkpụrụ ụbọchị asaa ka ndị obodo ukwu na-awa ji n'obi ukwu eze obodo ukwu ya anyị na-asị gị nnọọ na nna ya gị

ịwaji dị special anyị na-eselebreti ndị obodo ukwu nwoke na nwanyị ruo na ọgụ afọ anọ and above anyị na-asị ha o tegwo unu tụbara ụtụ a ga-ewepụ ha aka n'ụtụ as from today ha bịa ebe a na-atụ ụtụ ha na-achịrị n'ọchị o nwee ihe a ga-atatụ ha na-atatụ o nwee ihe a ga-aṅụtụ ha na-aṅụtụ o nwee ihe a ga-eritụ ha na-eritụ thank you yes

ugbu a onye e tere mmanụ nọ anyị na-ayọzi n'ọnọdụ pụrụ iche dịka onye echichi n'ụlọ ukwu chineke ka ọ chịkọta ekpere ahụ wee nyefee ka ha niile wee rekọta ọnụ dịka anyị kwuru ya mere anyị na-akpọlitezi reverend fada cajetan dara ka o kpeere anyị ekpere wee chịkọta ọnọdụ ụbọchị taa fada dara
n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị onye nwe anyị nọnyere unu ezi onye nwe anyị na chineke nna pụrụ ihe niile dị ebighị ebi anyị na-ekele gị n'onyinye nke ndụ nke i nyere ndị obodo ukwu anyị na-ekele gị n'obodo anyị bụ obodo ukwu obodo nke i ji aka gị họrọ wee gọzie anyị na-ekele gị n'onyinye nke i nyere ndị Igbo bụ onyinye nke ịwa ji ọhụrụ anyị na-akpọzi aha nsọ gị ka ị bịa nọrọ n'etiti anyị ka ị bịa gọzie ihe niile anyị gaji ime taata site na emume anyị na-eme taata ịwa ji ka anyị si enweta ndụ n'elu ndụ ka anyị si enweta ngọzi gị ka anyị si enweta mmekọrịta nwanne na nwanne ikpe nkwụmọtọ eziokwu nwanne ịmara nwanne ya nyere nwanne ya aka n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ewere eze anyị na-etinye n'aka nsọ gị na-asị gị ka i were ọbara gị kpuchie ya ka i nye ya ugwu nsọ zuru oke lezikwa anya ndị i were obodo ukwu tinye n'aka ndị i nyere amamihe mee ka amamihe nke i nyere ha nwee ike dị na-abawanye ka ha nwee ike dị na-echepụta obodo ukwu ihe dị mma wee mejupụta n'ime obodo ukwu anyị na-ewere ndị nne na nna anyị i nyere ndụ n'ụzọ pụrụ iche ndị i nyere ndụ ogologo ruo iri afọ asatọ nna biko anyị na-arịọzi gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị na-enye ha ndụ na-aga n'ihu lezikwa anya ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ka ha nwee ike bie karịa ha n'ụzọ pụrụ iche anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na kristi onye nwe anyị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ
anyị agụghị aha na nke a anyị na-arịọ ọ bụrụ na ndị egedege gụọ egwu ugbu a ndị kabinet na-ekwe nkwa na ha ga-adị ịkpọbata eze anyị ka ọ bịa mee mmemme pụrụ iche thank you biko o nwekwuo ndị egwu bịara ebe a ha mee ka anyị mara

obodo ojo ọsọ ọkwa nọ na abụọ ozi nna ebe nwoke eke otu onye na ndị a na-akpọ ihe ofufe a a na-ehu akara a na-akpọ ama anụ ọma adịpụkụ si n'anya ebe nwoke eke a na-ekere gị n'ahụ na ụlọ gị na mkpụrụ Thank you.

Apụga, a na-asụ unu n'ọdụ. Yes, ebe. Ọ bụ nze. Ebe apụga, ọ na-echetara m ọtụtụ ihe dị iche iche.